hei ana m agafete tata ana m agafe n'ụzọ wee fụ ebe anụmanụ nwanne anyị nwoke naabọ na-akọ onwe fa ọnụ like na-etebe onwe fa n'ezi ife wee m iwe bụ na fa je sụba oyibo ịghọtago fa kara ịsụba ee onu be anyị ka ndị because ụmụ anụmanụ ụmụ anụmanụ nwaanyị nwaanyị obodo nọkwa there ma ụmụ anụmanụ ụmụ nwoke be anyị ndị ọzọkwa gasị nọchakwa there ndị nwaanyị obodo nọ there so onye nwa kpata nke ọzọ na-ekwu okwu a ji wee na-asụ wee na-asụ na na n'oyibo ka ụmụ ụmụ anụmanụ nwaanyị obodo wee na-anụ better ọ dịrọ mma nụ ị chọọ gị na nwanne nwoke ịkọ ọnụ ị sụọ n'igbo nụ mana kezi nke bụzi na ụmụ nwoke si hai ụmụ nwoke be anyị ba n'akụkọ n'obodo a fa ba n'akụkọ n'obodo a detela ụna ụmụ nwoke be anyị

dị busy na-achọ na-eke isi ị nwetara isi ya dọnọ n'ime salon ya pụta outside buru poster ị dịkwa busy na-akpọ ọkwa na-ekwusa okwu o before chi wee jiri ị wee kpọta onye afịa na-akpọ onye afịa na-akpọ onye afịa ị nwee time asịrị ụmụ nwoke banyere ife na-akọ asịrị n'obodo a ka m napụgodo that side kọgodo ife m chọ ịkọrọ unu ife fa na-akọ onwe fa ọnụ anọkatanube m n'obodo a m bi obodo a fụ ebe nwaanyị be anyị na nwaanyị be anyị na-akọ onwe fa ọnụ n'ezi ndị a ndị ụmụ anụmanụ kwasị na ụmụ anụmanụ ka fa bụ n'ụsị e ka ife m ji akpọ fa ụmụ anụmanụ ọlọzi ụmụ anụmanụ ọlọzi anụmanụ ya nọgide fụ anụmanụ ibie na-akọ ya ọnụ onye nnu na-akọ onye ogiri ọnụ ọ sị ya ee ịfụrọ inwekwerọ nwa na be anyị inwekwerọ nwa na be anyị ọ bụrụ so n'obodo a ka ị nwere nwa m tụọ onwe m mbọ m mee kọrọ m abụrọ onye kọlọ m abụrọ onye igbo m gbachi nkịtị si hei ihe nwa na-akọ n'ifere mba ụwa ndị a magokwala ife kọbazie onwe fa ọnụ nke a bụzikwa kolokolo bọọsụ nke n'ifere mba ụwa fapụtazie ezi na-akọ onwe fa m si hei m gbanye ife onyonyo kịta si ka m videolize ya na na fa nwere ike ịcatch m m gbakwa nkịtị m pakụkwa side one side kọpa ịghọtago kọpa nọ na-egere akụkọ ọ na-akọ ya he ifụlọ inwe nwa na be anyị inwerọnụ nwa na naijiria ọrụ so n'ebe a ka ị nwere nwa o nwe ife pasta ifụlọ age ọkwa ị na-ejezi to 60 or late 50 ka ị nọ kịta inwerọ nwa na be anyị aya m ife ị ya aya m ama ife ị ya-eme mgbe ị nabaziri nke ọzọ sị ya ee enwe m nwa na be anyị nwekwe n'obodo a hee ị na-egekwa akụkọ enwe m nwa na be anyị nwekwe n'obodo a ọ sị ya n'ezie na ị na-akọyili inwe nwa na kodo gị jụ kịta ma inwe nwa na be anyị ma inwerọ nwa na be anyị ka ịkọlụ that kodo ebute ka ihe onye onye jụrụ gị ịkọbazi nke a onye bụ onye chọrọ ịmụ nwa ka ọ ya-amụ nwa gị nwa mụ nke ị na be anyị mụnwa mụnwa amụrọ na be anyị mụnwa achọrọ ịmụ na be anyị mụnwa mụ nke m ebe a eji m ụmụ ịtọ ofu nwa ofu nwaanyị mụrụ m ịbụa ofu the other nwaanyị mụrụ m ofu eji m ụmụ ịtọ na onye chọrọ ịmụ be anyị amụ be anyị na gị nwa chọrọ ịmụ be anyị mụọ be anyị keduzi ka o si wee gbasara gị nwoke ị na-ekwukwu ya kịta na-akọ m ụmụ nwoke ibe ị nọkwa ebe a ndị otu ị gasị ụfọdụ ha nchọ ma ndị anọsịrị ọba ya kwa isoche na-akọ ọ bụ sọ mụnwa ka ị na-akọ ndị na-anọsị ebe a na-anụrụ ọba ya ọ fụ ndị ọyị ya gasị ka ị na-akọkwa m because onye nke na-agafeta agafeta o wee na-ekwu so nke ọ sụ sụwazie oyibo ka ndị ụmụ anụmanụ nwaanyị obodo wee nụ ifugie ebe fa na-anọ wele ele onwe fa ka efi na-akọsazi nwaanyị obodo alụ sokwa unu ndị anụmanụ